Choyambirira tikufuna tiyankhule chifukwa chiyani tikuyankhulira panja pano. Izi zachitika chifukwa choti chipani cha DPP chomwenso chili ndi aphungu ochuluka ku nyumba ya malamulo chalephera kupatsidwa mwayi oyankha Uthenga wa apresident umene unaperekedwa m'nyumbayi lachisanu lapitali choncho aphungu kunawakomera kuti ndi bwino akhale panja pano apereke uthenga wawo kwa amalawi uthengawu sitimalembera sipika wa nyumba ya malamulo koma ndi uthenga umene anatipatsa amalawi kuti tiyankhule ku mtundu wa amalawi komanso apurezidenti amve zimene amalawi akukumana nazo mukuyankhula kwawo a president anatchula zinthu zambiri choyambirira ananena kuti tikuyenera tiunikire kumene tikuchokera pofika lero kuti ngati dziko tapanga chani ndipo uwu unali mutu umene tinawuyang'ana kwambiri kuti tatiyenidi tiyang'ane kuchoka ku 2020 kufika lero Aliyense amene akundimvera masana ano akhoza kukhala mboni pamodzi ndi aphungu anzanga kunena kuti mu zaka zimenezi kuchoka 2020 kufika lero 2024 ndi zaka zimene Amalawi adusa m'mavuto azaoneni, ndi zaka zimene chuma cha dziko lino chalowa pansi kotheratu, ndi zaka zimene ngakhale Zinthu zimene zimakhala zofunikira pa moyo wathu pachingezi timati ma basic zakhalanso zokwera kwambiri mitengo. Mukumbukira inu mpompano 2020 pamene sopo weniweni wa maluwa timagula 70 kwacha koma lero sopo ameneyu ali 500. Simenti timagula 6000 koma simenti imeneyi lero ili 27000. ndi zina zambiri. Thumba la fertilizer timagula 18,000 kwacha koma lero tikugula 100,000. Ndi zaka zimene ngakhale ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotchipa zakwera mtengo kwambiri komanso zotchipazo zalephereka kuperekedwa kwa anthu oyenera. Ndi zaka zimene taona mudzi wathunthu dzina likutuluka limodzi la munthu woti apindule ku zipangizo zotsika mtengo. Ndi zaka zimene taona Admarc ikutsekedwa mosayang'anira kuti m'dziko muli njala. Ndi zaka zimene taona kuti boma silinasamale za chigulu cha anthu ochuluka amene akufa ndi njala. Ndi zaka zimene taona Amalawi akugonera mango ophika, kudya zomera, kudya udzu, Ndi zaka zimene taona a Malawi akupita ku chipatala osapezako mankhwala ndikumauzidwa kuti akagule mankhwala m'ma pharmacy. Ndi zaka zimene taona fuel akukwera mtengo molapitsa. Ndi zaka zimene tikukhalanso ndi misewu yoonongeka kwambiri, misewu yofunikira ikuluikulu ya dziko lino ndi imene ili yoonongekanso kwambiri mu zaka zinayi zimenezi. Ah, ndimafuna ndinene kuti mukuyankhula kwa a president anatsimikizira dziko lino kuti tikupita chitsogolo. Funso nkumati kodi ngati ndalama yathu ikugwa momwe yagweramu Ndiye kuti tikupita chitsogolo? Funso nkumati, kodi ngati katundu akukwera monga akukwereramu, ndiye kuti tikupita chitsogolo? Funso nkumati, bungwe lija timati la acb limene limatchuka kugwira anthu amene awononga chuma cha boma, lero laiwalika likumatha mwezi, miyezi osatchulidwa nkomwe. Kodi tikupita chitsogolo? Ndi zaka zimene tikunena kuti zaka zopweteka kwambiri ndipo kupita chitsogolo palibe ndipo sikukuoneka. Ndipo palibe chiyembekezo chilichonse chimene tili nacho kunena kuti tikupita chitsogolo. A Presidentinso mukuyankhula kwawo anakamba kunena kuti ndi nthawi imene akupempha mtundu wa Amalawi kuti upirire ku mavuto amene tikukumana, ku zowawa zimene tikudutsamo. Ndimafuna ndigwirizane nawo kuti ife ndi anthu opirira. Amalawi ndi anthu opirira. Amalawi tidazolowera kupirira. Ndipo mu zaka zinayi zimenezi Amalawi apirira, kupirira ku mabala opweteka amene abwera ndi boma la mcp, kupirira ku zowawa zimene zabweretsa boma ili. Tikupirira ndipo tikhala opirira, koma kupirira kwathu kuli ndi chiyembekezo chifukwa 2025 tikukonzanso zinthu. Pamene tikuchotsa boma ili ndi kuika boma lina la dpp, boma limene limapereka chitukuko, boma limene limaganizira anthu ake, nkhani ya njala imene tikukamba pano dpp imakhala ili patsogolo kuonetsetsa kuti mtundu wa Amalawi uli ndi chakudya chokwanira. Choncho Amalawi akupirira ngakhale kuti tikupirira ku mabala ovuta kupola koma tipirirabe poti tidazolowera kupirira koma 2025 kupirira uku sitikwanitsanso komanso mu speech imene ya president anayankhula zambiri ndithu zokoma zambiri zooneka zothyakuka koma kuti muyang'ane mu zaka zimenezi ndi mu zakanso zimene takhala tikulandira masipichi abwino masipichi othyakuka kuchoka mu 2024 2020 kufika 2024 mkatikati mwa masipichi amenewo ndi pamene amalawinso akukumana ndi zopweteka kwambiri funso nkumati kodi zimene tikuyankhulazi ndi zimene tikuchita zikuoneka kuti tikuyankhula zina Kunjaku tikuchita zina. A Malawi mundiweruzire mulandu wanga masana ano. Kunena kuti zimene akuyankhula president kuti dziko lino likuyenda bwino. Chakudya mukulandira chimanga mudzi ndi mudzi. Fetereza mukulandira mudzi ndi mudzi. Akuti kwacha yanu ili bwino. Akuti tikupita chitsogolo. Akuti dziko lino lasintha zinthu. A Malawi muweruze mlandu wanga kuti zinthu zikuyenda bwino. Achinyamata athu mma university akuchotsedwa sukulu, fees yakwera kwambiri kufika ku 1 million, kuli makolo ena sanagwirepo olo 1 tambala olo 1 million chibadwire akayitenga kuti? Tikuona ana amasiye akuvutika makolo awo anali ogwira ntchito m'boma, boma likulephera kumatha zaka zingapo kulephera kupereka ma gratuity amakolo awo kuti ana aja apite ku sukulu. Tikatero ndiye kuti tikupita chitsogolo. Ine ndikudabwa nawo a President athu kuti kodi ali m'dziko lomwe lino kapena adatulukamo akumayankhulira ali kwina kwake kapena tinene owazungulira kuti akuwapasa uphungu olakwika. Koma tsiku lina ndichite quote mawu amene anayankhula wachiwiri wa dziko lino Dr Saulos Chilima. Ananena kuti kodi mukamati anthu akusokoneza President, iye ubongo wake umakhala uli kuti? Ndiye lero sitikufuna kuchita blame. nduna kapena anthu ozungulira purezidenti kuti akumulakwitsa chifukwa apurezidenti paokha nawonso ndi munthu ululu amaumva kulira kwa amalawi anayenera akumve mavuto amene tikumana nawo anayenera atimvetsere koma zonsezo sizikumveka choncho ife chipani cha dpp tili wokonzeka kukonzanso dziko lino chimene tikungothokoza ndi choti mapulojekiti onse amene tinasiya mdziko muno boma ili likuyesesa kukankha ngakhale kuti likukankha mapulojekitiwo ndi kuwatenga kuti ndi awo msewu wa interchange pano akuti yayi ndi wawo 66 secondary schools zimene zimalandira funding ndi usaid akuti ndi zawo nyumba za polisi zimene tinasiya kale ndalama zilipo akuti ndi project yawo ife tikuti yayi umatha kulera mwana wopeza koma mayi ndi amene amaziwa mwini mwana kuti mwanayu ngwawo nde izi sitikuzidandaula timalizireni zitukukozo tikubwera 2025 kuti timalize patsalapo tipitirize kuti amalawi aone kuwala ndi mawu amene wa ndikuthokozani amalawi anzanga tiyeni tipirire